poganizira kwambiri makasitomala athu mu nyengo ino yovuta zachuma mitengo yatsopano yokwerera basi ili motere mtunda wapakati pa blantyre ndi lilongwe

20,000 kwacha ndipo return ticket ndi 45,000 kwacha katundu wanu yense tumizani pa kwezy courier yachangu amakafika tsiku lomwelo ngati mwatumiza mwamsanga nambala yathu ndi 0886 780 355 tikakambatu za basi kwathu kuno ndiye ndi kwezy basi chifukwa kwezy ndiye basiyo

aa kalatatu inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuli chani tsopano kuchokera ku nyasalandeko okondeka didolido
achimwene ifetu kuno kwanu tili nacho chikhulupiriro chonse kuti zanu zonse zili bwino kumeneko kuno kwanu ayi ndithu tikupuma mwene mwapintchapintcha momwemo tikupitabe chitsogolo basi zinthu zomakhala zikutivutirapobe inde komabe tikumayamika kumwamba kuti ayi zikomo mulungu mwationetsa kuwala kwa tsiku la lero mwapaderadera ndimafuna nditsindika kuti basi za kwezy za ofoofo zikumayenda bwino kwambiri komanso makamaka iyi ya pakati pa lilongwe ndi nkhata bay via mzuzu ee, anakhwana mwamva inu namagetsi amakonda magerewa komanso batala moti sakumati wapita wapita liti kunkhata bay Ku Nkhata Bay, basi ya Kwezy imayima komanso kunyamukira pa Imperial Food Court, malo abwino kwambiri amene pamapezeka chakudya chabwinonso kwambiri mu Nkhata Bay yonse. Kafadala amakupatsani moni, akuti ndikuwuzeni kuti mwasowa. Mlamu wangayo, mm, ayi ndithu mwamva inu. Kuchipatala kuja wabwerako, mabala anavulala tsiku limene lija amusokasoka. Tili naye komwe kuno tsopano, aliko bwino ndithu. Wandilumbirira kuti ndi mmene zikuyendera zinthu zakemu, akhala ndithu tsopano osamalitsa kwabasi wandiuza kuti apewa ziwawa pamene anthu chaka chamawa akukonzekera masankho ndi mmene zinakhalira tsiku limene lija ukhapana anyamata kuswa galimoti kugendana miyala wandiuzitsa kuti sakufuna kudzayambiranso chinthu chimodzi chomupweteka kwambiri kd ndi choti zitachitika zimene zija atsogoleri awo Analankhulalankhula, basi zinathera pomwepo, koma iwo ndi amene akuvutika ndi mabala ovulazana ku nkhani zimene sizimawakhudzansoyi, wanenetsa KD kuti mpakana pano chimene ankamenyanirana ndi anzake sakuchidziwa. Chinthu chimodzi chomvetsa chisoni kwambiri ndi anthu andale, amadanitsa anthu, kumawamenyanitsa ana a eni ake, koma iwo ana awo ali phee m'nyumba zawo, m'maulemerero mwa nyumba zawo, kumaonera makanema awo, kudya zakudya zabwinozabwino, kuseka nkhani zawo miyoyo yawo yofewa yofewa koma ana anzawo monga ulendo akafadala alolida enieni ndiye ndi amene amakhala ali ku msewu kumenyana nkhani zosazidziwa ayi chimenecho kd chamupweteka kwambiri ndipo akuti sakufunanso kudzapangansoyi anamukhapa kukhetsa mwazi koma mpakana pano amene adamukhapawo sakudziwika kuti ndi ndani mpakana pano sadagwidwebeyi ndipo ndi mmene zikuonekeramu sadzagwidwansoyi ndi mmene zikuonekeramu zikumadzaoneka kuti basi nkhani imeneyi yatha mutu wake sukudziwikansoyi yathera pomwepa basi imeneyi chimene chinthu chimene chikumamupweteka mtima kwambiri mlamu wangayo akumadzifunsa kuti basi kutereko basi amene anandichita chipongwe ine basi ndi amfulu akungoyenda basi palibenso china chilichonse chimene chidawachitikira ndiye ndikumamuuza kuti yatu ni mmene dziko limakhalira achimwene watuluka kd ku chipatala ndiye lero anapita ku tchalichi kumene kunali zochitika kumeneko tinangodabwa akubwerako koma ali wefuwefu anadzangolowa mnyumba ngati mbawala yothawa mivi ya alenje kuthengo kumufunsa kuti akd ndi chaninso mwapalamula nanga inu munthu mwangotuluka kumene kuchipatala mabala azikwanje zimene mudakhapidwa sadapole ndi kupola komwe ndiye ndi chaninso nanga ichi ndi pamene amandiwuza kuti iyi yobwande ndinapitatu kukachisi kuti ndikapemphere koma ndakumana ndi ndewu kumeneko moti kwalira mpholopolo mpaka na utsi okhetsa misozi anthu kukanika kumvana chimodzi mkachisi akuti eya anthu amenyananso akuti eya zinandikhudza kwambiri achimwene kuti koma kodi zimenezi ndizoona kodi chikuchitika ndi chani kwenikweni mpakana iwe iwe iwe kusinthana zibagera mkachisi akuti eya Hmm, achimwene pena paketu zinthu zathu sitikuziyendetsa bwinobwinoyi mkachisi mukuyenera kukhala malo amene ali omaliza amene munthu sungayembekezere kuti anthu akhoza kuchosana chimbenene koma mwina kamzimu kaja kakachisi amene ndi wathu ameneyo tidamanga tokha ameneyo ndiye ndalama mmene zikuyendera mukuyenera kumafotokoza bwinobwino akanganya inu zimenezi ndi zimene zimapangitsa kuti maphokoso adzibuka kawirikawiri komatu kakhalidwe kaziwawaka kakhalidwe ka ndewu choncho ndi kambewu kamene takhala tikudzala kwa nthawi ndithu ndipo ndi kambewu kamene lero lino tsopano kayamba kulowa paliponse kunkhani za ndale ndewu kumpira kumene ndewu mkwiyo wodabwitsa mpakana kumazula nawo mipando ya m'bwalo la zamasewero kumakhala ngati mwina mwake simudzabwereranso m'bwalomo kudzaonera masewerowo kumowa kumene ndewu zokhazokha nkhani zake zokangana "Ah, iyayi wamugulira mowa uyuyu bwenzi langa lotupa mutu eh, chifukwa chani eh, mwandi- mwandiderera eti Kenakanso lero ndi iza kd kukabwera ku kachisi koma tsopano chothawa amwene zibhakera zikuvumba ngati mvula ya mvumbi kumeneko kachipwirikiti achimwene zinthu zake sizili bwino mpang'ono pomwe koma ndi mbewu yachabe imene takhala tikuyilekerera ndipo kupanda kusamala kubwerako tisanduka kadziko kosatsata malamulo kadziko kokonda ziwawa paliponse. i naiwala kukuwuzani achimwene pajatu sabata ino ndi sabata yokumbukira amalitiri kuno achimwene kukumbukira iwo amene adakhetsa mwazi atatopa ndi zochitika chitika zakuno zochitika zopondereza munthu wakuda adatopa kuti iyayi munthu asamakhale kapolo mu nthaka yake yomweyi iwe mzungu maso ngati mabo tiye uko kumenya nkhondo kuti kwathu kuno kukhale ufulu odzilamulira pano pa ndimangokhalabe munthu wachidwi kwambiri ndi zina ndi zina zochitika zakuno tsiku ngati ili la malitiri likafika ndimadzifunsa mafunso ochuluka kwambiri kuti nkutheka mwina mwake amakhala ali chapena pake amalitiriwo mizimu yawo ili chapena pake kuusa nkumangotiyang'ana nkutheka pena pake amakhala akudzifunsa mafunso kuti tinkamenyerera ufulu wa anthu awa mpaka nakukhetsa mwazi wathu ndikufika potaya miyoyo yathu koma kodi izi ndi zimene tinkafuna kuti zizichitika akamaona mmene tikupakulira ndalama kutafuna ndalama za misonkho ya anthu ovutika kumagawana Kusankhana mitundu polembana ntchito nkutheka kumadziguguda pachifuwa kuti ayi bodza, izi si zomwe tinkafunatu ife nthawi imene tinkamenyerera ufulu. Nkutheka mizimu yawo kulikonse kumene iliko ikamationa mmene tikumachitira zinthu zathu kuno, kuzunzana tokhatokha, kuzunza anthu okalamba, kuwavula buluku chifukwa choti ati anadya chigumu cha K100 chifukwa cha njala ndipo anakanika kubweza ngongole yake, mpaka na buluku kumuvula munthu wachikulire ndithudi amalitiriwo amakwiya nazo amakalaka atabwereranso nkudzapereka makofi kwena akukuwa kuti anthu achabe inu nkutheka tikamaononga zachilengedwe zathu kudula mitengo osasamala mapiri athu m'malo modzalamo mitengo koma ndiye kuwapala mapiri mpala mbutete kumalima zimanga zathu mmenemo tili phee ngozi ya madzi ikafika nkumakokolola nyumba zathu kuchokera mphiri nkutheka amakwiya kuti izi si zimene tidafera ayi tikamasonkhana chaka ndi chaka ku nkhata bay kumene timapita kukayalako nkhata nkutheka mizimu ya amalitiriwo imangotiyang'ana kuti makosanawa amabwera kuno chaka ndi chaka kudzatipatsa ulemu poyala nkhata zawo koma zikadachita bwino kwambiri kuti ndalama zimene amakhala akuwononga chaka ndi chaka kudzayala nkhata kuno ndalama zomwezo akadatinso mwina mwake akupereka ku nkhani ya chitukuko cha mboma la nkhata bay bwezi nkhata ali otukuka kwambiri taganizani tikadati tasonkhanitsa makobiri onse amene takhala tikugwiritsa ntchito kwa zilumika 30 kumapita kukayala nkhata ndikunena kuti basi makobiri amenewa titukulire bomala amalitiri athu ndithu ndikukhulupirira kuti amalitiri athu akanakhalanso okondwa kwambiri kuti chitukuko chimene chachitika chatipatsa ulemu wapaderadera talemekezeka koma zomakangodzala nkhata mwamwambo deralo osafuna kulitukulayi ofunika kuganizanso kawiri katatu Za Manyowa United obwande adanena kale si nkhani ya mpiranso ayi ayi ayi ayi. Inu a Manyowa United ku Israel anthu kumeneko akupanga za ulimi wa mavembe. Tapitani kumeneko muzikapanga za ulimizi za mpira za ayi ayi mpira Manyowa United simatha ayi. wakwiyatu wakwiya ndi mfiti wakwiya ndi mfiti misewu yabwino ikungofunika kwambiri kwathu kuno amwene nthawi ikupita alefu nthawi nthawi alefu msewu wa Machinjiri ku Blantyre tikonzereni osayiwala wakumanja ku Chileka komanso Blantyre bypass road iyayi tayiganizirani ikufunika kukonza kwambiri Mbalachanda bridge ndiye ikupitatu ndi madzi uku anthu kuoloka akumaoloka momvetsa chisoni kwambiri chonde